akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala kuti kodi akamati awa ndi akapolo a Allah akapolo a mbuye wa chisoni ndi chifundo chosatha amatanthauza chani nanga anthu amene wawa amaoneka bwanji amene amatchedwa kuti akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala amaoneka bwanji kawiri kawiri timakhala tikumva mawu amenewa ndipo lero tikufuna tione mmene Allah subhanahu wa ta'ala akuwasimbira anthu amenewa mbiri zawo anthu amene amakhala akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul furqan imene ikupezeka mu juzu 19 sura imeneyi suratu al-furqan chabwino mu suratu al-furqan tsiku la lero tifuna tiyambire pa aya namba 63 pamene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti

ma aya awiri amenewo amene tayambirira tsiku la lero aya yoyambirira allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala lardi hauna wa idha khatabahum ljahiluna qalu salama kuti ndipo akapolo a allah subhanahu wa ta'ala wachifundo chambiri ndi omwe akuyenda pa dziko mozichepetsa ndipo mbuli allah subhanahu wataala pamenepa ugwiritsa ntchito ndithu liwu lonena kuti jahil mbuli akuti ndipo mbuli zikawayankhula amenewa anthu amenewawa mbuli zikanena kwa iwo mawu amwano kapena mawu achipongwe amaziyankha mawu abwino qalu salama aya ya namba 64 walladhina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama ndi omwe amapititsa nthawi ina ya usiku uku akulambira ndi kuyimirira chifukwa cha kupembedza komanso kulemekeza mbuye wawo allahu subhanahu wa taala amenewo ndi maaya amene tikufuna ti uyang'ane tsiku la lero ndipo amenewo ndi maaya woyambirira amene tikufuna tiyang'ane tsiku la lero aya namba 63 pamene allah akufotokoza ndithu zizindikiro za anthu amene ali akapolo a allah subhanahu wataala kuti amakhala ndi alhaun alhaun ndi kuzichepetsa kumene kumatanthauza kuti assakina wal waqar duna takabbur basi munthu kukhala wozichepetsa wokhazikika komanso munthu amene samazikweza ku gulu la anthu ndithu ndipo akunena kuti wa idha khatabahum ljahiluna qalu salama ndipo anthu amene wawa ndi onena kuti akayankhulidwa mawu amwano ndi mbuli anthu amene ali mwaumbuli ngati mmene zilili lero asilamu timakumana ndi zipongwe zosiyanasiyana lero lino basi mumva amijomba osaphunzira kutani kumumva amene akuyankhula zimenezo ndi iweyo ndiwe ophunziranso iweyo msilamu koma chifukwa choti anango mumva wina wake akuyankhula kuti asilamu basi ndi osaphunzira ndi osalira basi nayenso kuzitengera zimene zija ndikumawanyoza asilamu akuti akakuyankhula mawu achipongwe anthu amenewo iweyo msilamu ndikumayankha zinthu za ulemu kapena kuti zinthu za ubwino kuwayankhula mawu a ubwino osawabwezera chipongwe chawocho akuti pamenepo iweyo ukhala ndithu kapolo weniweni wa allah subhanahu wa taala osati akakuyankhula mmawu amwanowo basi iwe pamenepopo ukavale suicide bombing ukavale bomba ukuti latinka nawo akuti jihadi ah basi pamenepa ndiziphulise andipondereza kwambiri twakutu ameneyo iyayi ndithu akuti iweyo akakupanga mjomba iwe basi wangoti salama mtendere ukhale kwa iwe aise basi wathana nazo mmenemo ndi mmene ndithu akutifotokozera allahu subhanahu wataala kuti yatahammaluna ma yaruddu alaihim min adha

sikuti mumpatsa kuti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu iyayi osati moni wa mtendere uja komano salamu amene yuyu amene ungayankhule pamenepa salamu yake imeneyi ndithu ndi salamu imene amayitchula ku arabic kuti salamul mutaraka kupereka salamu yoti basi mungosiyana naye munthuyo ndipo la khaira fiha wala shar ilibe zabwino mkati mwake komanso ilibe zoyipa mkati mwake zimenezo ndi zimene akutiuza makamakanso anthu amene ali omasulira chani omasulira uh, buku lolemekezeka la Qur'an maaya awiri amenewa ndithu Allahu subhanahu wa ta'ala aya yoyambirirayi ndi mmene akufotokozeramo kuti kapolo wa Allah akamayenda pa dziko lapansi asamayende ngati munthu kapena kuti asamayende mozitukumula iyayi allahu subhanahu wataala wanena kuti anthu amenewa akamayenda pa dziko lapansi amayenda mozichepetsa komanso samayenda mozitukumula iyayi eh, amayenda with dignity and humility osati arrogance kapena munthu wokhala ndi pride ayi koma amayenda ndithu motani mozichepetsa ndipo pali aya ina imene allah anayankhulanso mu suratul isra kuti wala tamshi fil ardi maraha kuti ndithu iwe usayende pa dziko lapansi mozikweza mozitukumula so anthu amene wawa ndi zonena kuti samayenda pa dziko lapansi mozikweza ndi mozitukumula akapolo a allah amenewa koma chimene tikutanthauza pamenepa sizikutanthauza kuti munthu akamayenda pa dziko lapansi ndiye aziyenda ngati munthu wodwala eh, kumangoyenda basi wokhumata basi azingopanga allahu akbar allahu akbar ayi ndithu sizikutanthauza choncho kuti basi aziyenda mukumopusa choncho ngati wodwaladwala ayi ndithu zimene sizikutanthauza kuti akayenda chocho ndiye kuti aonesa humility yawo kuti o basi awatu ndi eh ndi wozichepesa ndi wa imani ayi ndithu a mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene ali mtsogoleri wa anthu onse mtumiki wathu wokondedwa akuti akamayenda akuti zimakhala ngati akamayenda zimakhala ngati akutani akutsika phiri kusonyeza kuti amayenda mochangamuka osati ngati munthu wodwaladwala kuti a basi ife tiziyenda mooneka ngati tikudwala imani kwambiri ayi ndithu mtumiki akamayenda amayenda mochangamuka akuti ngati munthu amene akutsika chani akutsika phiri ndipo ngati kuti nthakayi yoti yamupanga fold yamuzungulira ndipo akuchita kuyitambasula kuti ayende bwino kusonyeza kuti amayenda motani motakasuka ndithu ndipo chimene akutanthauza pamenepa hauna kunena kuti kuzichepesa kumene amatanthauza mu aya mmenemu ndi kuzichepesa kozipasa ulemu poyendapo koma osati kuti uziyenda ngati otani

musapite kuswalako mukuthamanga iyayi koma kuti muziyenda pang'ono-pang'ono komanso motani mozichepesa mozipasa ulemu ndipo maraka amene akudusani basi amenewo mupanga catch up mumalizisa maraka amene mwapeza amenewo ndithu mupanga nawo catch up limodzi mujoyina limodzi ndipo amene akudusani amenewo mutani mupanga make it up mumalizisa zimenezo ndithu zimene anatiuza mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam zimene zikutanthauza kuti munthu asatani asayende mozitukumula kapena mothamanga koti kosowesa mtendere iyayi zimenezo zimene akutanthauza pa aya imene iyi ndipo akupitiliza kunena kuti wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama anthu amene wowo akayankhulidwa mawu achipongwe ndi anthu amene ali ambuli amayankhula kuti salama mtendere ukhale kwa inu amayankhula choncho ngati anthu amene ali ambuli awapanga iwo aja kaya kuwatukwana kaya kuwayankhulira mawu osakhala bwino iwowo ndithu Kuyankha kwawo sikuti aziyankha kapena moonetsa kuti akufuna kubwezera choncho kapena ku- kupereka ulemu kwambiri ayi koma ndithu angoyankha mokhululuka komanso ndikuzipanga overlook kuzitenga kuti zilibe ntchito ndikungoyankhula mawu abwino kuti ah chabwino takumvani basi ndiye akatero ndikuti asiyane ndi anthu amenewowo zimenezo ndi zimene ah, mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama ankachita chifukwa zimanenedwa kunena kuti the more ignorant the people the more patient he would be kunena kuti ndithu munthu akakumana ndi anthu amene ali ndi umbuli wochuluka ndiye kuti basi munthu ameneyoyo akuyenera kukhalanso wopilira kwambiri chifukwa choti ambuli ndi anthu ovuta kuwapanga handle kwake imafunika iweyo ndithu ukhale munthu wotani wopilira zimenezo ndithu ndi zimene akutiuza allah subhanahu wa taala komanso ndi zimene mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama ankachita ndiye aya namba 64 akunena kuti walladhina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama kunena kuti ndithu ndi omwe amapititsa nthawi ina ya usiku uku akupembeza kumpembeza allahu subhanahu wa taala kuyimirira komanso kulambira allah subhanahu wa taala ndithu amene wawa Ah, pamenepa chimene akutanthauza allahu subhanahu wataala za anthu amene wawo ndi zonena kuti iwowo ndithu usiku wawo amaugwiritsa ntchito pompembeza allahu subhanahu wataala kugwetsa nkhope zawo pansi komanso kuyima kupemphera ndi mapazi awo zimene zizi zimachitika ndithu kupemphera swala zosiyanasiyana za usiku achina qiyamu llail komanso tahajjudi akuti anthu amene wawa usiku amatani amapemphera kwambiri amene wonso ndi amene ali akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala ndipo aya ina Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula kunena kuti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun tsiku la kiyama anthu okhulupirira akakalowetsedwa ku janna anthu amene ali ku moto azikayamba kupanga complain kuti a ambuye mulungu mwakondera bwanji ena mwalowetsa ku janna e ife osatikhululukira mwakuti mwakuti ndi allah akawayankha anthu aja kunena kuti kanu qalilan min al-laili ma yahjaun kuti ndithu anthu amene ndalowetsa ku janna awatu ndinkaona kuti usiku sikuti amagona usiku wonse iyayi amagona pang'ono komano kumene kumachulukako kuti amapanga mapemphero kundipembeza ineyo allahu subhanahu wa taala wa bil asharihim yastaghfirun ndipo uka- ukayandikira kummawa kapena kuti nthawi yonena kuti kucha kukuyandikira anthu amenewowo anali kupempha chikhululuko kwa allah subhanahu wa taala kupemphera swala zachani za tahajjud palinso aya ina imene ikupezeka mu suratu sajida Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti tatajafa junubuhum anil madaji kunena kuti ndithu iwowo nthiti zawo zimapanga forsake kapena kuti zimasala mabedi awo usiku yani kuti amadzuka usiku ndikupemphera chani ndikupemphera swala za usiku ndipo ibn abbas radhiyallahu anhu adayankhula kunena kuti aliyense amene angapemphere maraka awiri kapena mku- kupitirira apo pambuyo ponena kuti munthuyo wapemphera swala ya isha usiku ndithu akuti munthu ameneyoyo atengedwa kuti tinene kuti munthu ameneyoyo awerengedwa mu aya imeneyi kuti ali mgulu la anthu amene atchulidwa mu aya imene tayiyankhulayi yonena kuti anthu amene usiku amakhala ndithu akutani akupemphera mo- mowirikiza kwambiri kumpembeza allahu subhanahu wa taala ndiye akupitirira allahu subhanahu wataala pa aya 65 una kuti walladhina yaquluna rabbana srif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama komanso anthu amene amapempha duwa imeneyi a- a- omwe amapempha duwa yoyena kuti e mbuye wathu tichotsereni chilango cha jahannama ndithu chilango chake nchosasiyana nacho chonena kuti munthu azikangokhala mmenemo muyaya ndithu zimenezozo ndi zofunika ndithu munthu azizidziwa kuti kapolo wa allah subhanahu wataala ndiye ndithu akakhalakhala amampempha allahu subhanahu wataala kuti amutalikitse ku chilango cha, cha moto wa jahannama chifukwa akuluakulu moto wa jahannama ndi woopsa chifukwa chonena kuti allah subhanahu wataala anayankhula mu aya ina kunena kuti wayastajilunaka biladhabi kumuuza mtumiki kuti makufaru akukufulumizisa iweyo kuti uwabweresere chilango kiyama ibwere komano allah sanakwanilise lonjezo lake ndi anapitiriza kunena kuti wa inna yauman inda allahi ka alfi sanatin mimma taudun kuti ndithu tsiku limodzi kwa allah subhanahu wa taala its equivalent to 1000 years pa dziko lapansi ngati mmene inu mmawerengesera akuti tsiku limodzi kwa mulungu pa duniya pano ndi zaka 1000 ndiye iwe mchemwali wanga wokondeka iwe mchimwene wanga wokondeka akakuwuze kuti achimwene ndi machimo anuwa inuyo kuja kumoto mukakhala masiku atatu mukakhala ku moto wa jahannama masiku atatu ndiye kuti ndi almost 3000 years iweyo unakhalapo pa duniya zaka 3000 ndi akakuwuze kuti ku moto ukakhale masiku atatu amene kwa Allahko tsiku limodzi ndi zaka cha- ndi tsiku limodzi kumeneko pa duniya ndi zaka 1000 ndiye akakuuza kuti basi mukhale kunoko ku jahannama mukakhaleko 2 days ndiye kuti zaka 2000 kukakhala ndithu kukukuta mano sizibwana ndi chifukwa chake allahu subhanahu wa taala adanena kuti ndithu kuti inna allaha shadidul iqab allah ndithu akafunanso kupereka chilango ndi amapereka chilango chopweteka kwambiri chifukwa munthu akakhale mmoto wa jahannama zaka 1000 zaka 2000 nanga atakuuza kuti wowo ukakhala kumoto kwa mwezi ndi mupange mwezi 30 days times 1000 ndithu tizimpempha allahu subhanahu wataala kuti atitalikitse ndithu ku chilango chimenechi cha moto wa jahannama chifukwa ndi chilango chimene chili chotani chilango chimene chili chowawa kwambiri ndipo akupitiriza aya yomweyo pa aya 67 kuti innaha saati mustaqarra wa muqama ndithu chilango cha moto wa jahannama amenewa ndi malo oyipa kwambiri kukhalako munthu komanso ndi malo onena kuti siwo ndi malo oyipa kwambiri ndiponso ndi pokhala poyipa kwambiri malo oyipa komanso ndi pokhala poyipa moto wa jahannam siwokuyenera kuti munthu azitani a- azinyalanyaza kumpempha allah kuti amutalikise ku mavuto amenewa a moto wa jahannama ndipo pa aya 67 allah subhanahu wa taala akuyankhula kunena kuti

zimenezonso a- allah subhanahu wataala amadana nazo akuti munthu akamapanga spend chuma chake akafuna kupereka mu njira ya allah ndiye kuti asakhale too extravagant komanso asakhale too stingy munthu azikhala pakatikati asakhale munthu onena kuti akakhala ndi chuma ndi kukhala very stingy munthu wowumira kwambiri kumpempha anthu ndalama ndilibe koma ndalama zilipo komanso akakhala kuti munthuyo ali ndi ndalama ndi akufuna kupereka ndi asakhalenso wopanga extravagant kwambiri e, kumangomwaza makobiri basi mwachisanzo kungofika pansika paja basi imani malaini apa yamba kugawa pamenepo ndalama kwa ana Wi- enanso mukuwapasa ndi oti alibe haja ya chinthucho malo moti mukanatenga ndalama zimenezo kapena chuma chimenecho ndi kufufuza bwinobwino anthu amene ali oyenereka kulandira kuti chipite kwa anthu amene ali ahaqo anthu oyenera kuchilandira chumacho basi kungomwaza chimwazemwaze chisanzo chabwino apapa ndi chisanzo chimene amapanga anthu andale ma politicians kaya ndi ma muslim politicians mumaona kuti iwowo mmalo moti azimanga mizikiti kumamanga masukulu kuti anthu azipindula zimene zija basi mwaona kuononga ndalama zambirimbiri kumathandizira zipani zipani za ndale basi mamiliyoni kumeneko ku um, z- zomvesa chisoni kwambiri cholinga azipanga limodzi corruption extravagance imene i- allah subhanahu wataala amatani ama- amadana nayo chifukwa chonena kuti uh, chuma chabwino chimene munthu angapereke ndi chuma chimene chili moderate choona kuti sakuwononga kwambiri popereka komanso sakuwumiranso potani popereka zimenezozo ndi zimene zimaphunzitsa manhaji ya asalafi swaleh makamaka nthambi imene timayitchula kuti al wasatiya ndiyeno tikachoka pamenepo ndiye tiyang'aneno makamaka ku nkhani ya zizindikiro za anthu amene ali akapolo a allah subhanahu wa taala komano ku mbali yokhuzana ndi kupewa shiriki komanso mada uchigawenga komanso nkhani yokhuzana ndi chiwerewere mwina nkhani imeneyo ndimene timalizire lero lino pa aya

aya yake ndi imeneyo kunena kuti ah, anthu amene sapembedza milungu ina poyiphatikiza ndi allah subhanahu wa taala ndiponso samapha munthu yemwe allah subhanahu wa taala waletsa kumupha kupatula patakhala choonadi komanso anthu amene samachita chigololo akuti ndipo amene achite zimenezi apeza masautso pompano pa dziko lapansi kuti muone pamenepa pa aya imeneyi ndiye muona kuti allahu subhanahu wa taala walumikiza machimo akuluakulu choyambirira shiriki chachiwiri kupha munthu chachitatu kupanga chiwerewere ndipo wanena kuti ndipo amene angapange zimenezi apeza chani apeza machimo komanso masautso ndipo zimenezo ziyambirabe pa dziko lapansi pompano ziyambira pa dziko lapansi pompano asanafike tsiku la chiweruzo allahu subhanahu wa taala akunena choncho kunena kuti mu- alladhina la yasrifuna duaa lighairillah anthu amene ndithu samampempha allahu subhanahu wataala kumazipemba zina zosakhala allahu subhanahu wataala fayattakhidhuhu rabban min alarbabi e, kumapezeka kuti basi mulungu akumphatikiza ndi timilungu tina ndi tina ayi wala yaktuluna nafsa allati harrama allah komanso samapha mzimu umene allah wauletsa kuti osapha munthu ameneyo mpakana patapezeka zifukwa zoyenera illa bilhaq mpakana patapezeka zifukwa zoyenera kuti munthuyo aphedwe ngati wachita zimenezo monga alkufru bada iman alkufru bada aliman kunena kuti munthu kukanira pambuyo kuti anali wokhulupirira imene timati chani ah, almurtad munthu amene watuluka chisilamu akuyenera kuphedwa au zana bada ihsan kapena munthu wapanga chiwerewere pambuyo pozisunga au qatala nafsun bighairi nafsi kapena wapha munthu popanda chifukwa china chilichonse ndiye kuti nayenso akuyenera kutani akuyenera kuphedwa ndiye akunena kuti wala yazinuni komanso anthu amene samapanga chiwerewere ndipo dzulo timakambanso nkhani yake yomweyo nkhani yosunga umaliseche akuti anthu amenewowo ndi amene ali akapolo enieni a allah subhanahu wataala ndipo akunenetsa allah subhanahu wataala kuti waman yafal dhalika aliyense amene angayelekeze kupanga zimenezizi ndiye kuti munthu ameneyoyo atani akumana ndi chani akumana ndi masautso pa dziko lapansi komanso tsiku la chiweruzo mchitabu cha imamu ahmad rahimahullah analembamo hadithi yochokera kwa abdallah ibn masudin radiallahu anhu imene akuyankhula kunena kuti ndinafunsa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama za machimo amene ali akulu zedi kapena kuti most serious sin ndiye faqala mtumiki ananena kuti antajala lillahi niddan wa huwa khalaqak iweyo kumphatikiza allahu subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina kutenga rival ndi kumuyika ndi allah subhanahu wa ta'ala kuti uzimpembedza allah ukunso ukupembedza zinthu zina kumachita kuti allah ndi amene anakulenga ndi abdallah akunena kuti kenako ndinafunsa kuti thumma ai nanga kenako tchimo lina ndi liti ndiye akunena kuti antakutula waladaka khashiyata ayyatama maka iweyo kuti uphe mwana wako ndi cholinga chonena kuti ukamapha mwana wakoyo uli ndi mantha onena kuti mwina akhoza kudya nawe limodzi kutanthauza kuti iweyo kupha mwana wako chifukwa chowopa njala kuti o mwana ameneyo akakula ndiye kuti basi pakhomo pano chokudya chizivuta akuti kungopanga zimenezo wapanga tchimo lalikulu zedi ndiye anafunsanso abdallah bin masud kuti thumma ai kenako tchimo lanji ndiye mtumiki ananena kuti antuzani hil, hil, halila tajarika kunena kuti iweyo upange chiwerewere ndi mkazi wa neba wako ndipo akuti uh, abdallah ibn masud pamene papa anayikira umboni ndithu kuti ndipo allah subhanahu wa taala kenako anatsitsa aya imeneyi imene tayitchula pamenepa kuti walladhina la yadiuna maa allahi ilahan akhar anthu amene samapanga shiriki wala yaqtuluna nafsa allati harrama allahu illa bilhaq komanso anthu amene samapha munthu popanda chifukwa chenicheni wala yazinuni komanso samapanga chiwerewere ndithu anthu amenewo ndi amene ali akapolo enieni a allah subhanahu wa taala ndipo kuti amene angapange zimenezozo ndithu apeza machimo ochuluka ndiye zimenezi ndithu ndi zimene akutiuza allahu subhanahu wa taala makamaka mu vesi imeneyi vesi ya namba 68 ndipo akupitiriza kunena kuti chilango chake ndi chonena kuti yudhaafu lahu ladhabu pa aya 69 kunena kuti awowoto chilango chake ndi chonena kuti machimo awo tapanga times times yani kuti machimo awo tapanga kukhala times 2 akangopanga m- machimo amene tatchula pa aya 68 aja akuti munthu ameneyoyo ndiye kuti chilango chake chizakhala times 2 tsiku la qiyama wayakhludu fihi muhana ndipo akakhala ndithu ku moto wa jahannama muyaya ndipo muhana uku ali wonyozeka kunena kuti yudhaafu lahu ladhab yauma alqiyamati wayakhludu fihi muhana kuti chilango chizawonjezeredwa kwa iye tsiku la qiyama ndipo azakhala mchi- mchilango muyaya uku ali wonyozeka ndithu ndipo mmenemo ndi mmene allahu subhanahu wa taala akutiuzira pa aya imeneyi aya 69 timalize ndi aya 70 pambuyo poti allahu subhanahu wa taala wanena zonsezi pa aya namba 70 ndiye akunena kuti illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat wa kana llahu ghafuran rahima kupatula yekhayo amene wapanga tauba ndi kukhulupirira ndi kugwira ntchito zabwino ndithu munthu ameneyoyo akuti allah subhanahu wataala azasintha zoyipa zija ndi kukhala zabwino ndipo allah ndi amene ali wokhululuka zedi ndi chifukwa chake kawiri kawiri timalimbikitsa kuti tiyeni tipange tauba kuti allahu subhanahu wataala atikhululukire chani machimo athuwo ndipo kuti ngati timagwira ntchito zoyipa allah subhanahu wataala ntchito zimenezozo akazipange kukhala zabwino nkutikhululukira ife kukhala anthu abwino pali hadithi imene timalizire imene ada ya- ikuchokera kwa

kunena kuti ndithu ine ndikudziwa munthu womalizira amene adzatuluka kuchokera ku moto komanso munthu womalizira kulowa ku janna munthu adzabweretsedwa ndithu ndipo adzayankhula kunena kuti kudzayankhulidwa kwa iye kunena kuti mchosereni machimo onse akuluakulu ndipo akadzamchosera kenako adzamfunsa za machimo ake ang'onoang'ono ndipo akuti fayuqalu lahu

azamuuza kuti iweyo machimo ako akuluakulu takuchosera pano tikuwerengesere machimo ang'onoang'ono tsiku lakuti lakuti lakuti unapanga zakuti zakuti tsiku lakuti lakuti lakuti unapanga zakuti zakuti ati munthu uja azavomereza kuti eh zoonadi ndinapanga zimenezo ndipo sazakhala ndi mpata wotinso angakane ayi ndipo ati zizayankhulidwa kwa iye kunena kuti pa ntchito ina iliyonse yoyipa yaying'ono imene unagwirayo basi imeneyoyo uziwe kuti uli ndi chabwino chimodzi paka ntchito kalikonse koyipa kakang'ono kamene unagwira allah wakasandusanso kukhala kabwino ndipo mpaka munthu uja azayankha kuti o allah pali zinthu zinatu zimene ine ndinagwira zimene apapa sindikuziona kusonyeza kuti allah azakhala kuti wafufuta machimo ena amene iyeyo